igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu a ka m bụ onye nke gị maazị onyekachukwu ihe anyị bịara ikwu tata bụ maka itepụ afọ ime itepụ afọ ime bụ nnukwu arụ dị n'ala igbo maka na igbo kwenyere na mmadụ na-alọ ụwa reincarnation mmadụ ịlọ ụwa and na onye a na-alọ ụwa bụ site n'afọ ka o si wee na-abịa a ga-amụ ọzọ ka i je etepụ n'afọ ime ọ bụrụ gịnị igbu ya mgbe ọbụla ị wetara ego ihe ka mmadụ tepụ afọ ime ma ọ bụ gị wa bụ nwaanyị ji etepụ afọ ime ahụ i gbugo ọchụ i tinyego aka gị n'ọbara maka na ọ bụ onye na-alọ ụwa ọzọ mmadụ na-alọ ụwa ka ị nalụ ndụ ya n'iyi n'ike ma akara aka o ji wee bịa ma ozi chi ya zi ya ọ bịara ịbịa lụ ma ihe ọma niile ya na ihe niile o ji wee bịa ụwa ihe a ka i jidere napụ ya n'ike and e wee mmụọ dị in charge maka ịmụ nwa unu nwere ike na-anụ maka akwari ọmụmụ ọda ọmụmụ na ihe ndị ọzọ mmiri ọmụmụ ọ depend ka o si wee dị n'obodo ndị chukwu kere igwe kee ụwa kesịa ya wee kee ọrụ eke nke ọbụla were mmụọ dị in charge nke ọbụla were mmụọ dị in charge ọ ya mere na chukwu na-ezuwe ike maka nke ọbụla i meta e nwere nke dị in charge ya so mmụọ nunwa bụ akwari ọmụmụ ada agbaghakwa n'oge maka ọ dị ka ọkụkọ chị ụmụ i wee bịa ka i duru nwa ya ma ọ bịa were nwa ya n'ike ọ ga-achụgide gị chụgide gị ihe ọ na-eme bụ ọ bụrụ na ọ na-anya na mgbe ahụ bịa wuru nwa ya na ọ chụwa gị mgbe ahụ na e wee ike ụmụ ya ndị ọzọ efunere ya ma na ndị na-achụ ya karị ọ rapụgoro kpuchie nwa ya sevugoro ndị nke ọzọ mgbe o ji wee rote gị ma ọ na-ewere ebe ọ fụọ gị ọ ya bụ na ị ga-afụ mmadụ ọ kpaa ike niile ọ kpa na okorobịa kpaa ike niile ọ kpa na agbọghọbịa ma arụ na mpụ dị iche iche yet ihe ana-agara ya gị wa mee nke gị ị sị ọ kwa ihe onye a mee ka m nwa mee nke gị wa aghọwa okwu yes onye ahụ na-aga ihe ahụ eweba efe ya maybe na akawa ihe a na-apịkọ ewe ihe aka na-eseke ọkụ afọ maybe na ọzọ e wee ike ịfụ mmadụ ọ nụọ nwanyị ọ nụọ di mụ ụmụaka na nke hazi ma ị fụ onye were ego wee trailers business akarịa shop akarịa everywhere mana maka ime o te o tepụ mgbe ọ dị n'okorobịa akwari ọmụmụ bịara ya ọgụ ihe aha niile o wee from a to z oruzuko ha ncha niile ị fụ ya sị na o webu company o we business ọ na-agbata isi ị fụ ya sị na o weburu ego o we nnukwu ego ị fụ na ọ na-agazi onwe ya ga ụfọdụ ka ọ bụzi na just n'ọzi afa ka ha jizi iwe serious problem m ka ga-akụzi maka akwari ọmụmụ ya bụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ọ bụrụ ọ bụrụ na i mepụgo afọ ime before ma ọ na ị supportụgo ka e mepụ jụọ na bụ na obodo ọbụla nwere ka ha si ebi ndụ na be ha eziokwu na igbo bụ ofu mana obodo ọbụla nwere ka ha si eme atonement ndị oyibo na-akpọ atonement jee yọọ mgbaghara maka ihe a i me yọọ mgbaghara maka ọ bụ na ọ bịabe mana ọ bịahọ ọ ka ga-abịa n'iru and e we ike mgbe ọ ga-abịa ị fụ a sị gị jee kpọnata chi ụwa gị a sị gị jee na ị ga-enye chi gị nri a sị gị na a ga-emere gị arọbụnagụ a sị gị na a ga-arụrụ gị agwụ a ga-emewu ihe ndị a niile emewu ihe ndị a niile emecha ihe na-ebe aka na-ebe because i mebede one bụ your problem bido kịta tụlee ndụ gị gịwa na bụ onye na-enwe nsogbu tụlee ndụ gị chekie back mara ebe i si mejọọ mara ihe ị kwesịrị ịyọ mara ihe ị kwesịrị idozi ka i dozie ka ị ma were onwe gị a ka m bụ onye nke gị maazị Onyekachukwu ọ bụ taa bụ izi na-afụ ihe onyonyo anyị i sonyere anyị na follow button then pịa aka na share button ka e tụsara ụmụnne anyị ndị ọzọ ka ha wee ike na-eso na-amụta ihe anụ anyị na-akụzi na-emekwa mbụkwanụ ka ọ dị mma n'ala Igbo onye na-asị gị na omenala Igbo bụ ịgọ arụsị mba omenala Igbo bụ ibi ezigbo ndụ kwụba aka gị ọtọ emejọla mmadụ mmadụ ama mmejọkwana gị otu a ka mụnwa si wee ghọta ya ana m eje ụka mana ihe a bịa na-eme na omenala a bịa na-ewezi m iwe ụfọdụ ewere ọsọ ọkacha ndị na-eto eto na be anyị na-asị okay na ndị ụka disappointgo anyị ka a nazie na omenala igbo ha natazie ewere ụkwụ naabọ wụyezie nke bụ na ajọ ihe wụye na ajọ ọgwụ ebe a sị na ndị omenala eme no ihe a abụrọ omenala igbo omenala Igbo ga-akụziri gị ka ị ga-esi wee kwụọ aka gị ọtọ na-ekpere chi gị na-eji ọnụ na-ekwubi okwu ọbụla ị chọ ka ọ dị ọma na-abịa na mmezu udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya